Wawa zfumu wawa zfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi anthu awiriwa anthu amenewa linali banja mu banjamo akhala limodzi kwa miyezi 8 koma unapezeka kuti banja lawo linatha silidafike chaka aa ndipo nkhani yawo ili motere anthuwa atakwatirana china chilichonse chinali bwino amakhala mamunayu ankansamalira mkazi wake ankampasa china chilichonse chimene akufuna mkazi wake. Ndiye mu nthawi imene ankakhala, kudapezeka kuti tsiku lina kunyumba kwawo kunabwera mtsikana. Mtsikana uja ankafuna chithandizo kuchokera kwa mamunayu. Ndiye mamunayu adamupasa ndrama mtsikana uja, mkazi wake akuona. Ndiye mkazi uja ataona zimenezi sizinamsangalase kenako adamfikira mamuna wake kodi nchifukwa chani wampasa ndrama mkazi uja? mamuna uja adanena kuti ndampasa chifukwa chakuti akuvutika mkazi uja sizinamgwire mtima adamuuza kuti mwina nkutheka iweyo ndi mkazi uja pali china chake mamuna uja adakana ananena kuti mtsikana uja ndimamuona ngati kuti ndi sister wanga Sindingapange zimenezo. Koma mkaziyu sanamkhulupirire mamuna wake ndi amakhalabe ndi akukhala. Kudapezeka kuti mtsikanayo ankafuna adziwe mamuna wake chimene ali. Mkaziyo ameneyo nde anapanga create Facebook account ndi cholinga chakuti ayesere kumweza mamuna wake amudziwe. Kodi mamunayo ndi okonda akazi? Adampanga add mamuna uja kenako adayamba kucheza nde anayamba kucheza he bho bho mamuna uja amayankha kenako ali mkati mocheza mtsikanayo adamfunsa mamuna wake kodi ndiwe okwatira mamuna uja adanena kuti ine sine okwatira ndimakhala ndekha ndine bashala koma kumuzi kwathu makolo anga akundikakamiza kuti ndikwatire mkazi wina wake koma ineyo mkaziyo sindidamukonde ndiye mayiyu atamva zimenezi anadula chat ija kenako adamkumaniza mamuna uja face to face adayamba kumfunsa mafunso iweyo umanena kuti sumakonda akazi nde ichi ndi chani ndimakuyesa ndine iweyo umakonda akazi kuyambira lero iwe ndine banja latha Sindikukufunaso chifukwa chakuti sumandivomereza kumbali umandikana kuti si wokwatira. Zotsatira zake mamuna uja adayesera kupepesa koma mayiwa sadamvere mpakana adatenga katundu wawo adapita kwawo kwa bambo awo. Ndrama ya lobola anam'bwezera mamuna uja. Mamuna uja ataona kuti ah apa ndiye banja lavuta. adangozivomereza adayamba kukhala mayi ajaso amakhala nde munthawi imene amakhala mayi aja adakumananso ndi mnyamata wina kadayambika ngati kachibwenzi umu ndi umo chibwenzi chawo chinali champhamvu mpakana anthu aja adakwatirana atakwatirana china chilichonse chinali bwino mamuna uja ankamsamalira mkazi uja ndipo mkazi uja ankadzimva ngati kuti wapeza mamuna wabwino Koma atangotenga mimba, zinthu zidasintha. Mamuna uja adayamba kummenya mkazi uja, adayamba kugona panja, adayamba kukonda akazi komanso amachoka pakhomo osasiya chakudya. Ndiye mmayiyu wakhala akupirira kwa nthawi yayitali mpakana anafika pobereka. Atapita kuchipatala kokabereka, mamuna uja sadapondeko. even kumuimbira phone ukupeza bwanji mkazi wanga sadapange zimenezo mayi ake a mkazi uja ankapita kuchipatala kuja ngakhale bilu yakuchipatala kuja adalipira ndi mayi ake a mkazi uja mophatikizana ndi amuna awo kenako mtsikana uja adatuluka anabwereranso ku nyumba kwa amuna ake koma mamuna ake uja sankalabadira zotsatira zake Atatopa yekha, anapanga chiganizo chotenga katundu wake nkumapita kunyumba kwa mayi ake. Adayamba kukhala kunyumba kwa mayi ake, ndalama ya lobola mamuna ujanso adamubwezera. Banja lidatha choncho. Ali ndi mwana mmodzi. Zotsatira zake adapita kwa pastor OB ku church. Atafika ku church kuja, mamunanso wakale uja adakumana naye kumeneko. Kenakono pastor. adamuyitana mkaziyu kutsogolo ndiye mkaziyu adambolongosola china chilichonse chokhuzana ndi za banja lake chokhuzana ndi life yake akuti panopa akupanga regret adapanga mistake pomusiya mamuna wake oyamba chifukwa chakuti mamuna wake oyamba of course adali okonda akazi koma ankamsamalira ankampangira china chilichonse chimene akufuna panalibe tsiku limene anagonako ndi njala. Zotsatira zake pastor aja ayesera kuti anthuwa athe kubwererananso ngati kale komabe sizinatheke chifukwa chakuti mkaziyu ali ndi mwana ndi munthu wina nde mamuna uja akufuna mkazi oyamba yekha nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu enaake mutengere phunziro makamaka azimayi azimayi choti mudziwe ndichi azimuna tipo ambirimbiri koma mamuna oti samayendayenda, alibe china chichonse choipa, simungampeze chifukwa chakuti wina aliyense ali n'zofooka zake. Ngakhale inuyo simuli 100 peresenti, muli ndi mbali inayake imene muli wofooka. Ndiye palibe mamuna amene mungampeze opanda vuto. Ndiye ngati mamuna wanu akukonda akazi, koma amakudyesani, amakusamalirani, amatenga udindo wake wapakhomo, ndi bwino. kumgwiritsitsa mamunayo chifukwa chakuti pali azimuna ena ake ngakhale zapakhomo salabadira. Chisanzo nchimenechi. Nde mungathe kumapanga chiganizo chomati ndimusiye mamuna wanga akundipanga cheating, zosatira zake mukakumana mmamuna wina, mamuna ujanso kukapezeka kuti ali worse bolanso amuna anu akalekale. Ndizimenenso anapanga mayiwa. Panopa zidavuta akupanga regret. Akuluakulu choti muziwe ndichi. amati ukakhala pabwino poipa pamaitana ndipo pabwinopa pali munjira zambirimbiri ungathe kukhala pabwino poti mamuna wako amapangira china chilichonse chimene akufuna koma kumbali ina yake mamuna uja amapalasa ungathe kukhala kumbali yabwino poti mamuna wako samapalasa koma amakhalira kukukuntha daily Ndiye ndi bwino ndi bwino osamangoti bola ndipite apo zikhala better muzapita kumalo kosayenera.